igbo mụlụ m ekene m ụnụ ụnụ ọ ma na ngwụcha afọ na ana igbo abụrọ disemba otu anyị si wee chee na anyị si eme mmemme ọnwa ọ bụghị ọnwa ọnwa disemba anyị na-agbawa krismas ị ghọta a bịa na ngwụcha ọnwa disemba e mee crossover banye ihe a na- ihe a na-akpọ new year na asụsụ ndị oyibo disemba abụrọ ọnwa ikpeazụ n'ọgụgụ afọ igbo a bịa n'ọgụgụ afọ igbo anyị na-eso ọnwa ihe anyị nwelu na ọnwa anyị nwelu n'ọgụgụ afọ Igbo bụ iri na atọ ihe a na-akpọ 13 13 months kalenda bụ ihe anyị nwelu n'asụsụ Igbo na ọ bụ n'asụsụ Igbo na ọgụgụ afọ Igbo ọ bụ n'asụsụ Igbo ọgụgụ afọ Igbo n'ọgụgụ afọ Igbo ọnwa mbụ ọnwa mbụ anyị bụ na ihe ndị oyibo na-akpọ Febụwarị ọ na-ebido na Febụwarị 18 ọnwa abụọ na-ebido na March 19th ọnwa ife eke na-ebido na April 16th ya bụ ọnwa atọ anyị ọnwa anọ na-ebido na May 14th ọnwa agwụ nke bụ ọnwa ise anyị na-ebido na Jun 11 ọnwa ifejiọkụ nke bụ ọnwa isii na ọgụgụ afọ Igbo na-ebido na Julaị 9 ọnwa alọmchi ọnwa asaa anyị na-ebido na Ọgọst 6 ọnwa asatọ anyị ọnwa asatọ na ọgụgụ afọ Igbo ya bụ ọnwa ịlọ mmụọ ịlọ mmụọ na-ebido na septemba 3rd ọnwa itenaanị anyị nke bụ 9 the ninth month na n'Igbo lunar kalenda na-ebido na nke bụ a na-akpọ ya ọnwa ana ọ na-ebido na ọktoba 1st then ọnwa iri anyị bụ ọnwa okike na-ebido na ọktoba 29 then anyị nwee ọnwa iri iri na otu that is 11 you know 11th month anyị na-ebido na nke a na-akpọ ọnwa aja ana ọ na-ebido na nọvemba 26th then ọnwa iri na abụọ um, our 12th month you know a na-akpọ ọnwa ide aja ana ọ na-ebido na disemba 24th then anyị nwee ọnwa iri na atọ which is our 13th month na-ebido na a na-akpọ ọnwa ụzọ alụsị eh, na-ebido na January 21 na January 21 na o bido agụọ mbọsị iri abụọ na asatọ that's 28 days ọ dabanye na February 17 February 17 February 18 ahụ bụ mbido afọ na ọgụgụ afọ ndị Igbo unu ma na one ndị Igbo si agụ ọnwa abụ na ọnwa pụta ọ nọọ ihe dịka mbọsị asaa tupu ọ chakee ihe a na-akpọ full moon ehe mana na full moon ahụ anyị abanyego ọnwa ọzọ you know agụkwanye another 28 days tinyekwa 28 days ọzọ ọ banye ọnwa ọzọ so ona ka anyị si agụ ọnwa na ihe a na-akpọ ịgụ afọ or ịgụ arọ Igbo mhm. December anyị si anọta ị ma na december luo igbo niine agbalụ gbalụ gbalụ nọta bata n'igbo agba december eluo 31st agba a na-eme nke a na-eme crossover nke a ihe a so ndị ọcha wee bata n'igbo tupu ndị ọcha bata n'igbo anyị enweghị ihe dịka disemba luo onye ọwụna agbara nọtawa tupu ndị ọcha batakwu anị igbo ọ ụfọdụ anyị nwa bụ ndị igbo bụ ndị na-ejepụga ejepụga onye ọbụna na anị igbo nọ n'anị igbo na-eme na-eme ihe ọ na-eme ya ihe ya bụ before ka kpọzie ebe dị 18 1800 ee ọ ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị jepụgala ejepụga je na-eme je na-azụ ahịa na mba ndị ọzọ na-abata Mhm, mana o nweghị ihe dị ka na na December luo onye ọwụna agbakọ agbakọ nọ you know, nọta n'ụnọ emewe Christmas ma ọ December Christmas bụ mmemme so ụka wee bịa December bụ em, ka date so- em, ma kpọọ ya ọnwa a month so ndị ọcha wee bịa in the sense that na ndị ọcha na-euse ihe a na-akpọ Gregorian calendar na-ebido na January February gụgụdo eluo December pụtakwa bidokwa na January mana ihe ndị Igbo amaha bụ na ụbọsị gasị dị na the weeks ihe a na-akpọ week seven days you know in a week ndị ọcha ji wee bịa ha ncha niile bụ ha ncha niile bụ bụ afa

enwelu I think a Roman or Greek god Janus or something elotezi m afa Janus or something nwelu ihu naabọ ofu na-afụ um, the future ihu ofu na-afụ azụ ọ afa alụsị ahụ ka eji wee hiwe January and ọ ya ka eji eme new new year ị ghọta so um, ọ sọsọ ndị ọcha bụ ndị ji January eme new year ndị China eji Jenụwarị eme New Year ma mọ ndị India eji Jenụwarị eme New Year mana due to na anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị i- sọsọ ya anyị ma bụ ihe ihe ọbụla ndị ọcha wetelu ehe ọ nke a bụ nke ka mma a anaghị ewepụta oge chọọ ihe mere anyị ndị Igbo one anyị si emebu ihe na mbụ maka na e kwuo kịta na ndị ụka adabata sịwa is idol worship is nke nwa nke nwa nke nwa nke nwa culture transforms nke nwa nke nwa nke nwa disemba asị m onye agbana disemba asị m onye anọta ma mụ nwakwu ana m ana disemba inu ana m ana mana ọ na eme m ụfọdụ ihe dịlụ m na ha anaghị m apụta abịa gbawa krismas nọ maka krismas ka m jewe na disemba ọ maka na anyị na-alazi ụnọ nke a bụ disemba anyị ị fụ nwanne gị ị fụbeghị kemgbe you know ma ije mekwune ihe gbasara ma na ma you know ma ihe gbasara ọdịnala anyị ma ihe gbasara ije fụkwunụ ana gị ma na obi gị ma nna nna gị ma ncha niile emekọtachi ihe nche anyị ma mmemme ma agbamnkwụ ma em agbamakwụkwọ ncha niile a na-etikọizie na that um, period that December so ọ ya mere ụfọdụ anyị nwa bụ ndị na-eme ọdịnala he ife anyị niile manụ mmemme ebe ihe bunatala anyị mana ọ bụgodu na anyị na-agba December ndị Igbo na-agba December ọ dị mma ka ndị Igbo malụ amalụ na December abụrọ ọ bụrọ ya bụ ngwụcha afọ na ọgụgụ afọ Igbo ọ Febụwarị afọ Igbo na afọ n'ọgụgụ afọ Igbo na-ebido ọnwa mbụ na-ebido na around February 18 ọnwa pụta ozugbo na February ọnwa na-apụta na February 18 ahụ ka ị ya-ama na yes na mụnwa bụ onye Igbo na ihe a bụ mbido ọgụgụ afọ mụnwa bụ nwa afọ Igbo so ụmụnne m ebe a ka m na-abịa na njedebe ife onyonyo a ebe ọbụla ị fụlụ ya ọ bụ na na YouTube ma ọ na Facebook ma ebe ọbụla ị fụlụ ya biko um, na YouTube subscribe ọ like ya the video tinye aka um, ebe ị fụlụ bel ọ bụlụ na Facebook share comment ya tinye ọnụ n'okwu a ka anyị malụ ife i nwere ikwu gbasalụ Disemba ndị Igbo na-agba agba ị ghọta na jenụwarị ee first new year ee gwakwa anyị yi- ihe ị ghọtalụ maka ọgụgụ a- ọgụgụ afọ ma ọgụgụ arọ igbo na oge o bidolu na ihe ị malụ gbasalụ ọnwa 13 lunar month you know of the igbo calendar ụmụnne m deemenụ daalụnụ afa m bụ Chuka Nduneseokwu ka ọ dị n'oge ọzọ